were ire gị gụọ eze gị ọnụ kịta gị onye igbo nọ n'ugwu gị onye igbo nọ na Lagos igbo nwere amamihe chukwu okike nyere igbo that na ebe ọbụla ha kụrụ ihe na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-epu mịa mkpụrụ mana no matter ihe ọbụla ọ sọ gị zaa n'elu ụwa oke osisi one of Ijebu Ode o mere onye mgbe ọ dị ya na mkpa one na Kano eze ndị igbo ọchịrị ọzụọ one na e, e, Ondo ị zachaa ya niile There is no place like home. Ọ kalụ gị mma na ị zarụ ka aralụ ka ara one of Igbo land na Ọnịsha than na ị zarụ oke osisi ọnwa na-etili ọra one na Ikeja ị zachaa ya o nwere ebe i ji azụ eje ọ kwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị so ọ kara unu mma ịma na tata bụ gboo ndị Igbo zawanụ n'ebe ọbụla unu nọ akụ ruo ụnọ ọ karụ gị mma na ebe a ị nọ na ihe ị na-aza bụ akụ ruo ụnọ ọ karụ gị mma na i me gịnị na ị natara ụnọ kịta o nwekwana ihe e nwere n'ebe ahụ unu bi na-alụkasị ụnọ ka nke e nwere n'ebe anụnwa chukwu okike mee ka i si na ya wee pụta ụwa kama na ihe m chọpụta bụ na ndị Igbo bụ ome n'ilo ọka mma n'ilo o wee na-aghọ unu afịa kịta ee ee kenewenụ Chukwu na unu ka ji ndụ unu nke bụ eziokwu bụ na ndị na-akụtusi ụnọ unu nwere ike nwee ebumnobi ọzọ ka ọ wee dịrị ha nwa mma ha na-akwado onwe ha maka ụdị ihe ha fụgo na-eme na Naịjirịa mana na ebe a ga-ebido wee gosiwe wee doziwe onwe ha bụ iwepụgodi ndị abụghọ nke ha na be ha Can't you see the handwriting on the wall? Kedu ihe ọzọ unu ka na-eche? Ọ mgbe a bịa wee tigbusiwe unu ebe ahụ nekene properties ndị Igbo ka o si otu a kposalụ n'ilo anwụ chaa ọ chaa mmiri maa ọ maa ee eh? onye lụrụ one story building two story building with hundreds of millions of naira kịta gbazie aka ụnọ na-achọ ọ bụgodi container ma ọ mokie ka ya na ndị be ya mee gịnị lahụgodi n'imie ka chi wee fuo ndị Igbo naruonu ụlọ dozienu be unu unu emezina ka a na-afụta unu na amamihe unu nwere bụ amamihe ọkụkọ unu emezina ka a na-afụta unu na akwụkwọ unu gụrụ mee unu ka unu ghọrọ oru n'aka ndị unu ka wee marụ unu emezina ka a na-afụta unu na ego unu nwere bụ ego unu ji eke ike imegide nwanne nke unu unu emezina ka a na-afụta unu na ọnụ okwu unu nwere bụ ọnụ okwu unu ji wee na-ekwutọ onye nke unu ma ọ bụ na ọ gawa n'ihu igbo meenu U-turn ka a na-eme U-turn ka a na-achọ iru chukwu okike maka na a na-eme U-turn mana ebughị ụzọ wee dowe chukwu okike n'iru ka o mewegodo ebere emegodo ihe ọzọ maka ụdị ọbara a kwafugo n'ala igbo nke ikpeazụ a igbo unu egbuziri onwe unu gịnwa nọ na-asị ọ ka a nata igbo e, ka e gbukwaa unu ihe ha na-egbusisi mmadụ ọ bụrụ na unu bu ụzọ lụba ihe niile unu na-alụ n'ala igbo nọrọ n'ala igbo developuo be unu ọ dịrọ m ka ndị na-egbusisi mmadụ kịta a ga-enwe a ga-afụ chance ebe ha ga-anọ those forests ha na-anọ wee na na-aplan ihe ọbụla ha na-eme by now unu aka edevelop chagie by now job opportunities niile dị n'obodo ndị a unu developụ aka adị na be unu onye anwa kịta na-ezu oshi n'ala Igbo aka afụ ihe ọ na-alụ ga-ekeepu ya busy ma ọ bụ na ọ ihe unu mererie n'oge Ojukwu gwara ya unu n'oge o nwere ihe unu ji wee kpọrọ Nnamdi Kanu kunikwa nke na-etinye ka mkpu prophet n'ọrụ onwe ya ọ kwa the same unu bụ ndị Igbo kuni na-akọtọ ya onye nke a mee video nke ọ na-akọyeri ịmakwa na onye chukwu mere eze o mego ya eze ha pụta na ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ kịta ọ meanịhọ na ọ bụrọzi ihe ọ bụ ma ọ bụ ihe chukwu merie ka ọ bụrụ m wee kunie kwukwuo ya wite obere onu nke ma unu ma bata n'ime ebe anwa m kwurie apụọ na m sị gị do not watch this video maka na ọ ga-eme ka iwe wee gị don't even share it ebe a ka unu banyere watch ya ka unu wee kpọọ m iyi ka unu kpọchara m iyi ka ihe mee kịta nke ka nke ka na-abịakwa ọ bụrụ that na ị chọrọ nnwere onwe ọ bụkwana by ịghafu ọbara nwanne gị yes o nwere ebe anyị ji azụ eje n'ịghafu ọbara ụmụnna anyị n'ala Igbo ee ndị ugwu batara n'etiti unu na-achọ iwere nke unu n'ike na-aghafu ọbara unu na-egbusisi unu were unu na-eme suya na-elesikwa unu unu na-eme gịnị na-egolu anụ ụmụnne unu eji mee suya na-atapịa na-atagbu a na-ekwu nke anwa as if na o zubero ndị igbo kunikwa na-aghafukwa ọbara ha na-egbu onwe ha biko kedu ihe unu chọziri ka atọ ọnụ ebe a ka ọ ghọrọ unu achọkwa ka e nwee ihe dịka igbo again ee onye be ya na-agba ọkụ ọ na-achụ oke amamihe kọrọ onye anwa kịta so many people weziere na Facebook na-enye ego ebe a na-achọ ka enweta followers ka enweta views onye kunie ọ bụrụ nwanne ya ka ọ ga-ejide wee na-eme gịnị wee na-akọtọgharị na Facebook ọ bụkwana ya ka unu kwesịrị ime kịta ọ bụghị ya bụ nsogbu anyị the highest thing unu ya-eme kịta bụ chọọnụ nnwere onwe chọọnụ nnwere onwe unu ọ ga-aka mma na a chọrọ nnwere onwe highest o take anyị 2 years 5 years inwe nghọtafie n'etiti onwe anyị ọ bụrụ nghọtafie ụmụnne ma anyị nwere onwe anyị ọ bụzia na anyị dozicha ya anyị ga-akwụrụ chịm chịm wee gaa n'iru till ụwa bịa na njedebe than na anyị prefer site na ndị senators anyị ruo na ndị governors na ndị representatives than na anyị prefer to ịbụ oru n'okpuru ndị chukwu nyere anyị ihe karịa ha nwa ha were ihe nke anyị n'ike anyị jezie na-esekpuru ha ala na-ayọ ha ka ha nyebinye anyị obere n'ihe anyị ha nara anyị n'ike

na-aga n'iru kọfuwe akụkọ gawa n'iru amakwana na agwọ nọ n'akịrịka kịta amakwana that there is fire on the mountain now nọrọ na-akọfusi akụkọ ị gụtara akwụkwọ na-asụ oyibo were oyibo asụtọwa nwanne gị na Facebook maọbụ na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na kedie YouTube maọbụ na anywhere ee yes emegharị ha na-akpụpụta ụmụnne gbara ha ọtọ n'ilo ee ghasawanụ onwe unu n'ama n'afịa mebenụ otu a ka a ma ka otu o si wee dị mma ọ kaara ndị Igbo mma na unu si otu a kịta mee ya ụtọ taa ka bụkwa gboo taa ka bụ gboo onye ọbụla kwuo na taa ka bụ gboo adị m anụ unu na onye ọbụla kwuo na taa onye ọbụla kwuo na tata ka bụ gboo ndị ahụ na-amaghị asụ Igbo ndị a nọ ebe a onye ọbụla kwuo na tata ka bụ gboo ka Chukwu Okike mara otu ọbụla ọ ga-esi wee mee ka amamihe ndị Igbo nachikwute ha n'isi ha ọ bụrụ na ọ by force ọ bụ hammer ka Chukwu ya-akụ ndị Igbo n'isi ka e wee kụghachite amamihe ha chukwu okike mee ya otu a ọ bụrụ na ọ ihe ka chukwu okike ya-eti ndị igbo ka e wee tite ha n'ụdị ụla ha na-ekwo kịta chukwu okike biko tielu m ndị igbo ihe ọ ka mma na e tiri ha ihe ọ fụọ ha ụfụ mana ka brain ha nachite da n'ihe a a na-eme na enwere ego mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ na-eme na agụrụ akwụkwọ mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ na-eme na enwere uche mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ na-eme na enwere ọnụ okwu mana otu mkpụrụ amamihe adịghọ Chukwu nyere anyị aka